ko ni muso muɲuna ko denw bɛ kɛ barika ye tiɲɛ tɛ ɛɛ ne kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen ala ka hinɛ ni hinɛ jɔnw na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigida la kalaban keyita an tora baro la don dɔ la ne ye kuma in ɲɛfɔ a ko ne balimamuso a ko muso o muso muɲuna tɛntɛn tɛntɛn a ko o denw de bɛ kɛ fugaridenw wololen ye a ko cɛ de kan ka muso nɛgɛn nɛgɛn ko cɛ o cɛ n'a bɛ muso nɛgɛn ka muso ka n m'a fɔ muso ka kojuguw dɛ cɛ bɛ muso nɛgɛn k'a ka ko dumanw k'a ye barisa n'i ye muso min tɔɔrɔ kɛ hali dayɔrɔ la n'a hakili jiginn'o ko la a dusu kasilen de bɛ da i fɛ o den sugu jumɛn bɛ wolo ɔ bon ne kɔrɔkɛ ye nin kuma ɲɛfɔ ne ye tan ne nana ko in jate minɛ ne sɔrɔla ka histoire ɲɛfɔ a ɲɛna nin tigi ko ko karisa kɛlɛ kɛra bɛɛ dɛsɛra ni ko ma fɔ cogo dɔ la u bɛna dɔn k'olu de ko don dugutigiw nana alimamiw nana a teri olu ye k'a ka sabali a k'a muso to yen a cousine directe fo fajiri welela a ko n t'a to ala ye n t'a to kira ye n t'a to aw ye wa ni n sara a kana jɔ n su kunna n'a sara n kana jɔ a su kunna a bɛɛ kɛra ne sigilen ɲɛna alikiyama ne bɛ segin a kan ala nana kɛ o kɛcogo kelen ye u nana tila muso bɔra muso tilala muso nana don u diyara ɲɔgɔn ye barisa balima don u diyara i b'a fɔ ko ayi k'a n'a filanin ɲɔgɔn muso nana bana muso taara da dɔgɔtɔrɔso la a yɛrɛ dalen don muso kɛrɛfɛ a bɛ hakɛ to dɔɔnin han a nana da muso kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ muso ka fɛn bɛɛ kɛ muso tɛna bɔ bana na ja a bolila ka taa so k'ale bɛ t'i ko ka na sani a ka na muso sara muso sara ale kɔfɛ u ye muso ta ka taa morgue la a ɲɛ ma muso ye a nana don dɔrɔn k'ale muso dun u ko ko muso banna ale hakili yɛlɛmana ale ɲɛ ma da muso kan diɲɛ kɔnɔ muso kora sudon heure sera fura de dira ale ma k'ale lasunɔgɔ 16 heures sera alimamiw nana bɛɛ bɛ yen su taara su taara kaburu la su donna a m'a ye alikiyama ne bɛ ɲininka a la dɛ n'i ye nkalon tɛ tigɛ a tora o cogo la a ye min kɛ a bɛ tile tan ni duuru tile mugan bɔ hakili tɛ yen a bɛ dimi a ye ne muso bɛ min sɔɔni hakili bɛ taa tuguni bon o de la an ka ɲɛ muso fɛn bɛɛ tɛ muso ye dɛ muso ye den de ye den den fitinin a tɛ foyi dɔn. muso bɛ nɛgɛn cogo min na i bɛ fɛnw de fɔ muso ye a bɛ min faamu a ma fɔ min se t'i ye k'o k'a ye mais wari bɛ e kun muso b'a fɔ ko wari di yan e b'a fɔ ne yɛrɛ dɔnbaga dɔ y'o kɛ o muso k'a ma ko wari di yan non k'i kalen k'i da larosi la ko wari t'a kun a bɔtɔ a ka waa fila binna sɔrɔ i b'o ta de muso y'o ta muso y'o ta ale wulila k'a fɔ ko k'o y'ale ka wari suɲɛ k'ale ka wari de sonyana mɛ wari sonyana min ah, bɔn ne kɔni bɛ min dɔn denmisɛnninw ka sabali furu tɛ tulonkɛfɛn ye dɛ n'i ye nigɛlɛya don furu kɔnɔ dɔrɔn a bɛ tiɲɛ a ye hinɛ musow la musow ka hinɛ cɛw la muso dɔw fana fɛ n'olu furula ka na so kɔnɔ dɔrɔn cɛ n'a somɔgɔ ye fugariden de ye somɔgɔ tɛ cɛ la yɛrɛ somɔgɔ yɛrɛ de tɛ cɛ la n'ale furula ka na don dɔrɔn cɛ b'a ka fɛn bɛɛ san